Ndewonu ụmụnne m, aha m bụ Prince Gideon Dim Obiefuna. Anyị nọ na Igbo Eko were na-ewetara ụnụ ihe ga-amasị ụnụ. Anyị na-ewetara ụnụ asụsụ Igbo, omenala Igbo, ewumewu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gbasara ndị Igbo. Daalụ maka ịdị na-esonyere anyị. N'ụbọchị nke taa, ihe anyị ga-eleba anya na ya bụ akụkọ ifo. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye Igbo, o doro m anya na ị kwesịrị ịma ihe bụ akụkọ ifo. Ekwesịghị ka a na-akọrọ gị ihe bụ akụkọ ifo akọrọ. Ganye ma i toghị n'ala Igbo, mana nwa ọbụla toro n'ala Igbo, ị kwesịrị ịma na ị bụrụ nwaafọ Igbo. Ị kwesịrị ịma ihe bụ akụkọ ifo. Akụkọ ifo bụ akụkọ malitere n'oge ochie n'oge gboo. Amaghị ndị malitere ya bụ akụkọ ifo. Akụkọ ifo emeghị eme kama a na-esi na ya akụnye ụmụaka ụmụntakịrị ụjọ. Ị ga-ahụ nwa na-eme isi ike site n'akụkọ ifo ọ ga-akwụsị ya bụ isi ike. Ị ga-ahụ nwatakịrị na-eme nganga site n'akụkọ ifo o wezuga nganga n'akụkụ. Ị ga-ahụ nwatakịrị na-emesi ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche mana akụkọ ifo ga-eme ya ya akwụsị ọtụtụ ihe ọjọọ ahụ. A na-esi n'akụkọ ifo adụzi ụmụaka ọdụ, ahaziri ha ọnọdụ ma na-akụnyekwa ụjọ n'ime ha ka ha wee na-asọpụrụ okenye na omenala Igbo. A bịa n'akụkọ ifo, o nwere ọtụtụ ihe nke na ị sị ka i were ọnụ nkịtị na-akọwa ya maọbụ ka ị maa atụ ya, i nwere ike ị gaghị akọwacha etu ọ dị. mana ị ga-esi n'akụkọ ifo wee kọwa ya ofuma akụkọ ifo ọbụla nwere ihe mmụta n'ime ya ọ na-abụ e fochara ụmụaka ifo a ga-ajụ ha o nwekwara ihe ụnụ mụtara ụmụaka niile akọọ ihe ọbụla nke ha mụtara n'ime akụkọ ifo ahụ akụkọ ifo ka ọnwụ si wee bata n'ala igbo a kọọrọ anyị n'oge gboo na Awọ na nkịta ka e bunyere ngwugwu abụọ. E buru ngwugwu ndụ bunye nwa nkịta ma buru ngwugwu ọnwụ bunye awọ wee sị ha onye ọbụla nke buru ụzọ wee rute n'ala ụmụ mmadụ na ọ bụ ihe ahụ ga-akpọ ụmụ mmadụ ihu. Ha abụọ wee gbawa ọsọ wee na-abịa n'ala ụmụ mmadụ. Oge ha na-abịa nkịta agụọ jide ya ya wee chọgharịba ihe ọ ga-eri wee gbakpuru n'ime ọhịa ịchọ nsị ọ ga-eri ebe ọ nọ na-achọ nsị na ihe ndị ọzọ ọ ga-eri awọ wee buru ya ụzọ wee bata n'ala ụmụ mmadụ wee buru ngwugwu ahụ bunye ụmụ mmadụ ozugbo ụmụ mmadụ tọpere ya bụ ngwugwu ọnwụ malite wee kpọwa ụmụ mmadụ ihu Ọ bụ etu a ka ọnwụ si wee bata na ala ụmụ mmadụ. Nke a bụ akụkọ a kọọrọ anyị. Ihe e ji wee kọọ akụkọ ifo a bụ ka ụmụaka wee si na ya wee mụta ihe. Akụkọ a abụghị ihe mere eme kama e ji ya wee kụziere ọtụtụ ụmụaka ihe ka ọ ga-abụ onye dinyere ozi ka ọ gaa ya etu e si wee dinye ya ka ọ ghara ịga ụzọ rikirikirikirikirike. Ọ bụrụ na a kọchara ụmụaka akụkọ ifo ha akọọ ihe ha mụtara ụmụaka ga-asị na ha mụtara na onye dinyere ozi ya agaa ya ozugbo ozugbo batakwa ka ihe ahụ e dinyere si etu ahụ wee dị ka ọ ghara ịbụ o si ebe ahụ ọ gawa egwuregwu dịka ụmụaka ndị na-echu mmiri e dinye ha ichu mmiri ha aga chuo mmiri batakwa maka obodo nwere ka ọ dị i lee anya n'ụbọchị taa anaghịzi akọ ọtụtụ akụkọ ifo ọ- ndị okenye ndị na-akọ akụkọ ifo anaghịzi akọ n'ihi na ụmụaka anaghị enwezi mmasị n'ịkọ akụkọ ifo ọ bụ ya ka anyị ji wee hibe igbo eko were na-ewetara gị ọtụtụ ihe ka ọ ga-abụ ụmụaka ọbụla nke nọ gị n'akụkụ sị ha ha bịa nda anyị nọkwa na youtube nọ nọ na facebook nọ nọkwa na instagram ọ bụrụ na i rute na ihe ndị a i ruo na Facebook biko na-esonyere anyị i rute na Instagram na-esonyere anyị i rutekwa na YouTube biko binyere anyị aka na subscribe ka ọ ga-abụ anyị na-ewezitere gị ihe onyonyo gị na-ahụ ya anyị na-emekwa ka ị na-amata ị ghọtago njirimara akụkọ ifo e nwere ike azụ dị na mmiri nwere ike bịa lụọ adaeze akụkọ ifo gbakwasara ụkwụ na obodo ụmụ mmụọ obodo ụmụ mmadụ na obodo ụmụ anụmanụ azụ nọ na mmiri nwere ike mpụta sị na ọ ga-alụ adaeze oke bi n'ọhịa nwere ike pụta sị ọ ga-alụ adaeze diọkpara eze nwere ike sị ya ga-alụ anụ bi n'ime ọhịa ọ bụ etu a ka e si hibe akụkọ ifo ka o were na-aga ma na-atọkwa ụtọ obodo atọ ndị a hiwere akụkọ ifo ala mmadụ ala ụmụ anụmanụ na ala mmụọ